Kumwalira kwa ceo wa ku vision fund ndikomvetsa chisoni kaya mufuna kuseka kaya chani koma ineyo ndili nawo mau a police nawo mau a police chifukwa choti abwana aja atamwalira atulutsa ka chani ka ka akuti ka preg progress report progress report yomwe alemba kuti sudden death a nkhwamba amwalira komano anena kuti amwalira ku lodge soon after having sex with waku- wakuti 30 31 years wakuzengereza kudedza chile kudedza kuyika kumuzi kwawo mpakana pamenepopo okay ndi internal communication sindikudziwa zoti zafika bwanji pa social media koma ngati amalemba chonchi ukuku ndikulakwa chifukwa chokuti anthu kumaliza kwa progress report iyo alemba kuti uh, ah, dr andrew mwale anapanga chani anapanga postmortem ndipo anapeza kuti uh, ankhwambawo anamwalira ndi chani cardiogenic shock and cardiac arrest ndi adawo ankhwambawo anali ndi zaka 49 49 years 50 years nthawi imene anthu ambiri amamwalira ndi chani ndima ndima cardiac arrest awawa palibe cholakwika koma mukayang'ana pa social media apa aliyense akungonena za ndani za mzimayi amene wa, wanenedwa mu nkhani ine sindimutchula chifukwa choti it's, it's, it's, it's unconscionable to what, what people are doing, are doing. anthu aika pamenepo wapha munthu chani nde picture yake ikugawidwa ah, mu ma vid- mu- mu ma group mu ma family whatsapp group a- azimayi akunenedwa chodabwitsa ndi choti palibe munthu amene akunena ndani mamuna anthu akungonena mkazi pa munthu Pa- ndikumva zoti mpakana akaunti yake ayipanga deactivate anthu ena ake aulemu wawo akuthamangathamanga ndi nkhani iyi iyi ndi chani cyberbullying ifeyo tikamamenyera ufulu wot wonena kuti internet izikhala free anthu azinena zimene akufuna anthu amene amapangitsa kuti tiziganizanso za censorship kapena kupanga control ndi anthu ngati awawa chifukwa choti mmalo moti tizingonenapo pamenepopo zinthu za normal anthu akuyamba zimenezi this is cyberbullying 101 mzimayi uja atha kuzipha mzimayi uja sazapezanso mtendere pa Malawi pano sazapezanso ntchito yabwino ndekuti aliyense ndekuti "kwao" chani kodi abambowa okay anamwalira atamaliza chani chigololo pa, palinso china sanadye kodi tsiku limenelo sanayende sana sanasambe eh, nde bwanji apolisi sakunena kuti anamwalira soon after drive Sakunena anamwalira soon after eating, sakunena kuti anamwalira soon after walking up the stairs, sakunena kuti anamwalira nchifukwa chani akuti soon after having sex and yet wamwalira ndi chani ndi cardiac arrest. Cardiac arrest imachitika paliponse olo munthu uli mtulo ndiye ndikuona ngati first of all communication iyoyo simayenera kukhala ya public number two number three mzimayiyo a amayenera kumupanga protect chifukwa zimene zikuchitikazi ayayayaya amwene amwene amalawi uh, si- si- zinthu muziwasiyira anthu ena akachimidzi eti Mm. Ah, asa amwa chiswa bombo oh, ti- ndani wanena kuti adawa anamwa chiswa bombo anthu akuyankhula zambirimbiri ah, anamwa chiswa bombo anamwa ah, Viagra nde kwalembedwa ma article ah, chifukwa chani Viagra amapha munthu uka- u- kamwa chifukwa chani muzingo ah, wina ake mpakana i think ndaiona pa, pa, pa, pa Mikozi Network ati ah, Viagra ndi chiswa bombo achimwene tisapange choncho tisapange choncho okay titha ku- we can joke eh? we can joke chifukwa choti wamaliya sagula ufa kwathu mwina tinakumana tonse tili ndi mavuto kale and we don't care mm after all ndi ndi abwana ena ake a ndalama zawo ndiye kuti anthu mumadziwa ma- m- mmabinimu mulibe ufa a- ali, alibe ndi mayunitsi omwe ndiye akamva kuti anthu achuma amwalira choncho yawo amala- amalawi ija amasangalala you know low key kusangalala kunena kuti munthu amene amatiposa kupanga dzinthu zamuchitikira zinthu zoyipa koma no this is not how it's supposed to be done Ndiku- ndikuwona ngati kuti anthu amene aposita ti- ti- tinthuti ma- ma ma status nditakhala mzimayiyo kumangotenga tima snapshots kumangotenga timachani tima screenshot kumangotenga tima screenshot chifukwa choti anthu ena ake they are blatantly saying kuti wapha munthuyo ndi mzimayiyo which is not correct nde apopo ineyo chala changa chikupita directly kwa apolisi ndikuona ngati kuti ku polisiku kuli powerful women eh? powerful women anthu oti za gender anaphunzira chani kodi chikuchitika ndi chani kuti mpakana tiziona tinthu ngati timene titi eh? mpakana munthu house number yake mm, wakuti wakuti ku village yakuti yakuti kodi zimapindula chani zimene zijazi zimapindula chani ah, wakuti wakuti wakwakuti kwakuti wakwakuti kwakuti kwawo kwakuti kwakuti mwana wa yayi yayi yayi wasapanga chonchi and apapa tiku- timphetsa munthu winaso apapa shi aliyense amakha- amapanga chigololo amwene, ngati inuyo simupanga chigololo ndinu ndinu ndani mm? we have to fault you chifukwa munthu wa normal you have to be sexually active inuyo ngati si- kaya si- kwanu simpanga chigololo kaya mmoyo mwanu zikuvutani timaziwa zoti muli sexually frustrated koma let's not, let's not go after people like this no, no, no. munthu wamwalira yes Mm. kaya kaya in, ineyo kum- kumwalira kwa adawa sindikuwaziwa sindi- sindikumva chisoni Mm. Si- si abale anga Eh, koma sindingangopita pa, pa social media kukanena zoti mzimayi wakuti wapha munthu chanjani yeah, yeah. munthu wafa akuti ndi cardiac arrest okay tapangani report zimenezozo eh? tapangani report zimenezozo basi koma amalawi ndi zimene zimapangisa kuti anthu aluze ma privileges mm? chifukwa choti freedom yokhala ndi internet yoyankhula izikhalanso ndi responsibility eh, nchifukwa chake anthu ena amayamba nokutani kupanga timalamulo toti timazakhuzano zinthu zina zoti sizigwirizana ndi izizi timaziyamba dala tiyeni tisapange dala zinthu zoti we, we should, we should put our, our nation into disrepute ayi si chonchi anyway